Kalata yochoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani, chawango ndinacho chimwemwe chochuluka kuti ndapezanso mwayi woti ndikulembeni kalata inuyo achimwene anga okondeka mu tsiku la lero kaya muli bwanji anzathuno Kukamba za ife, ayi ndithu moyo achimwene, masiku nkumapita basi. Monga mwa nthawi zonse, leronso ndadzuka m'mawa kwambiri ndi nkhani zochuluka kuti ndikulembereni inuyo achimwene angawo okondeka. Ndisaname, inetu ndinangobadwa munthu oti ndikakhala ndi nkhani ndiye ndikapanda kuuzani achimwene, moyo wangawu ndiye sindimamva bwinoyi. ndikudziwa ena akakhoza kumandinena kuti mm, Obwande nde simabodzawo amenewo kaya mabodza kaya komabe ine ubwino wake mabodza angawo amathera pa pepala basi koma ndisanapitirire ndimafuna ndikumbutse kuti ku Kwezy Buses ukagula tiketi ya basi yopita pa ulendo komanso kubwerako nthawi yomweyo ndiye kuti umalandira chidiscount champhamvu kwambiri chenje chochuluka choti ayi umayenda mwa mdidi achimwene Munthune, n'nakamba kale kuti ndili ndi nkhani zochuluka zedi zoti ndikuuzeni. Ndikudziwa inunso muli ndi mafunso oti mwina mundifunse. Ndikudziwa mwina mwake mukumadzifunsa kuti kodi Obwande, nkhani zija zotseka maofesi m'chizirezire zija ndiye zinatha bwanji? Mwandikumbutsadi. Aja ena ake aja atamwa kachaso awo adakatseka maofesi a Malita symbolically kukagula ka loko kawo ka union ndi ka chingwe komangira galu amvekere basi mmene tikupangira apamo ndiye kuti mungomva mumtimamo kuti basi tatseka office Malita asabwerensoyi! Eish! Kungoti kwathu kuno achimwene kumachuluka kwambiri sewero, kaya chikuchitika ndi chani kaya? Komabe zikumadzaoneka kuti ambirife ndi a zisudzo. Ngakhale anthu ochita zisudzowo pakali pano amba kaye ati zii nkumaonerera kuti kodi chikuchitika ndi chani. Zikuoneka kuti apitiliridwa amwene, tatsogola ndi kuchita zisudzo. Malita akumapitabe ndiyesa kaya ku ntchito symbolically nanga si zonse zikumachitika mchizirezire komanso paja osamayiwala kuti ena ake atakatseka ofesi a Malita mongoyeselera ifeyo Obwande tinakatsekula ofesiyonso mongoyeselera ndipo ndiyesa a Malita akumapitanso ku ofesiko mongoyeselera basi pena kumati ukakhala phee kulingalira kuti kodi abale chimene chikuchitika ndi chani kodi makosanawa afuna kupanga chani kwenikweni mpakana kumafika pomulankhulitsa munthu chitumbuka kuti amfumu wane kasi ni hona uli mukukhwewa mahana uno hona amene anthu akukhwewa pano ndi wachilendo kwabasi eyetu achimwene ndi nkhani zathu kuno zimenezi zoseketsa kwambiri timakonda kuchita mavuvu ngati nkhukundembo ya mphongo pa nkhani zosayenera kupanga mavuvu kungoti tikachitachita mavuvu kuti tiwamalize mavuvuwo ndiye zimakhala zinthu zotivuta kwambiri posachedwapa Kudalinso mavuvu pa nkhani yokhudzana mnyamata wina wake atapezeka ndi fodya wamkulu. Paja a bwalo sanamve chisoni, ndiye kunali kukhadzula basi. Ameneyo akagwire ya kalavula gaga kwa zilumika zisanu ndi zitatu basi, palibenso zokambirana ayi. Zinali zomvetsa chisoni. Anzake milandu ngati yomweyo amangowalanda fodya wamkuluyo, iwo ndikuwalamula kuti pitani, musakapezekenso olakwa kwa zilumika zitatu. Koma mwana ndiye anamuumira mtima kuti ameneyu basi, akagwira ukaidi adzikagwirira komweko. Zinali zomvetsa chisoni, abale ake akulira kuti, Mnyamata wathu ndi yemweyu, ndi yemweyu amene amagwira abale ake dzanja. Ife tilibe bambo. Bambo athu amene timadalira ndi yemweyu, ndi yemweyu amene amabweretsa chakudya pakhomo pathu. Ayi ndithu, zinali zosamveka amwene pamaso pa abwalo. Anapita mnyamata ku malo osautsawo. Ndiye tidaachita mavuvu. Ayi, mnyamata atuluke uyu! Ndiye tidaalalata. Iyayi, si zoona ayi! Mnyamata walakwa chani? Ena akumasuta Senior Tobacco yemweyu mpakana kumamuthira mu tiyi, kumathira m'madzi osamba, usiku pogona pawo kumachita kufukiza ngati mpungabwi, kunyumba kwawo, kumayadi kuchita kuchidzala paliponse, chamba! Koma kugwidwa basi! nkhani zake kungothera kuti basi perekani ka 1 miliyoni kwacha kokha basi ndipo musakachimwenso uyu amene zake zisakudziwika bwinoyo ameneyo ndiye a palibenso zokambirana ayi akalowe basi dzikoli penapake ndi lokondera mwamva inu ndikudziwa kuti mukudzifunsa kuti obwande chakuchitikira ndi chani lero kuti mukumbukire nkhani imeneyi ayi basi ndimangolingaliralingalira kuti panotu tili miyezi iwiri tsopano Moto umene tidawuyatsa nthawi imene ija ukuoneka kuti ukuzilala achimwene. Mnyamata tsopano miyezi iwiri ali m'ndende. Mantha athu amene adaalipo oti iyayi, komatu mnyamatayu sakuyenera kukakhala kundende limodzi ndi zimbalangondo zolusa kwambiri. Akadali wamng'ono, akaonongekatu mnyamatayu. Mantha amene aja achimwene, mantha amene aja achimwene, akumandichititsanso mantha ineyo. Miyezi iwiri! Waphunzira chani mnyamata? Zitheka kuti asakalowenso nawo mmagulu a ma guy aja? Hello? Eh tikuyimbirani kunoko ku company yoyenga mafuta timati tikudziwitseni kuti mwawina helokopita eh nde timafuna mutitumizire 10,000 kuti tigule mafuta a helokopitayo kuti idzibwera kumeneko. Hello? Hello? Miyezi iwiri ndi yambiri achimwene. Panopa kwathu kuno chilungamo chikumayenda mmatumba amwene. Amene ali ndi ndalama akumamvana fungo ndipo nkhani zawo zimayenda bwino. Enafe aah kutinjata choncho anthu nkulankhula ayi obwande mwawalakwira. Kenaka aliyense nkumakapanga zake ali duu! Mmenemo obwande ali okha okha nkanyumba ka mdima Kulumidwa ndi msungunundu ndi nsonsabwe. Nkhani za anzathu zikachitika, wowamenyera nkhondo amakhala ambiri. A bwalo la zamilandu akachita zina zosakoma, ngakhale aphungu a ku Nyumba ya Malamulo amatha kusiya zokambirana zawo ndi kumanena kuti, Iyayi! Iyi tikambirane basi! A bwalo sanachite bwinoyi! Nkhani ndi wowowowowowo! Kulephera kunena kuti, Inu, a bwalo tondoima paokha, simukuona kuti tikuwalowerera ntchito za a bwalo? Ayi ndithu zosamveka! Iyayi, munthu wamulakwira, zimenezi zithe. Nkhani yokhudza oweruza ameneyi tithane nayo basi. Ndati hoo! Anzathu a ndalama. Chilungamo chawo chiyenda msangatu. Nkhani yawo olowera achuluka. Ife aziyenda mmanja, alolida, akhakhakha ofunda chikopa cha buluzi kutsamira mwala, amphevu dyera kunthiko. Yathu ndiye akulowerapo ndi anzathu a chingambwe ndi a masacheti basi. Akachitachita mavuvu. opanda wamvera basi nkhani yathera pomwepo ndikudziwa mukufuna mutadziwa kuti koma ku nyumba ya malamuloku zikuyenda ah usati kwenikweni achimwene nyumba yolemekezeka pano yayamba umapanga malamulo odabwitsa kwabasi malamulo omapangidwa chifukwa cha anthu amene alipo pa mipando pakali pano chimenechi ndi chimene chikumapangitsa mantha kwabasi Zakumvaimva m'thupi zayamba tsopano kutsogolera anzathu oumba malamulo kusintha malamulo ndi cholinga choti akomere ena ake chifukwa amene ali mu ofesi imeneyo pakadali pano akumadzaoneka kuti akugwirizana nawo magazi. Ndimangolingalira kuti nanga akadzachoka amene aja pampando ndiye zidzakhala bwanji? Tidzasinthanso? Nyumba ya Malamulo iyi yofunika kuiunikanso bwino. Malamulo akusinthidwa panowa Kukubwerako ena akadzalira nawo shuwa pano maganizidwe akuoneka kuti angolowa ndale basi kwathu kuno ngakhale izi zoti ayi tisinthe malamulo mtsogoleri asamakhale ndi mphamvu zambiri kuipa kwake tikumadzakhala tikuganizira za munthu amene ali pampando nthawi imeneyo koma ndithu tsiku lina lake tikadzayamba kuganiza bwinobwino tidzadabwanso kuti kodi mwati ndiye zimenezi tidachitiranji ife? tinkaganiza chani koma chilipo ndithu chifukwa chimene amene ankapanga malamulo nthawi imeneyo adaona chimene tikuyenera kuti tichimvetsetse kaye tisanayambe kupanga mavuvu enawa kuti hayi tisinthe basi tisinthe aise mkulu wa micheu hardware and auto parts kumpemba amakupatsani moni akuti mwasowa ujeni koma sitediyamu yakumwanza ija ndiye mwati bwanji eh? za blantyre bypass road tamva ndipo tikudikira sititopa kukumbutsa mwina mukhoza kuyiwala barman ponya raundi kwa aliyense aise kenaka ukamaliza utolere zako wamva asadzaone ngati moyo ndi ophwekayi akula moyo odalira iya atha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande kuvuga kunyasalande sungamvetse